ayiwa an bɛ mɔgɔw ɲɛna filɛ dɔɔnin komi an kun ye vidéo fɔlɔ lancer mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko volume t'a la donc an ye vidéo filanan lancer an bɛ mɔgɔw ɲɛna filɛ n'a y'a sɔrɔ volume ka ɲi donc u k'a fɔ pour que an ka baara daminɛ ni volume ma ɲi fɛnɛ donc u k'o fɛnɛ fɔ hali bi an k'a lajɛ n'an bɛ se ka solution sɔrɔ a la An bɛ an patienter dɔɔni dɔrɔn inchallah pour que ka volume ko cogo jateminɛ ni volume ka ɲi an mago bɛ mɔgɔw k'a yira an na n'a ka ɲi pour que an ka don baara kɔnɔ n'a ma ɲi fɛnɛ o k'a fɔ an ye parce que an ka baara in an tɛ ɲɛba dɔn a la an kɔni dan ye dɔrɔn ka se ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye u bɛ min faamu inchallah ayiwa ko volume ka ɲi donc an bɛ min ɲini aw yɛrɛ fɛ o y'a sɛbɛkɔrɔ partager vraiment o ye aw fana ka baara ni aw jɔyɔrɔ ye ala ka diinɛ dɛmɛli sira fɛ inchallah an bɛ taga n'a ye alihamdulilahi rabili alamina an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ala min ye bi alamisa don ɲumanba in jira an na ka bɛn le 17 deuxième mois 2022 an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ka deli ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ a k'a jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya kɔnɔ bonya ni wasa kɔnɔna la Bi dugu jɛra ka hami minnu to an na yan n'a tile binni cɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan bi dugu jɛra ka tɔɔrɔw ni degun gɛlɛya ani masiba maloya ani kunmasuli k'o fɛn o fɛn to an kan yan n'a tile binni cɛ ala k'a bɛɛ wuli bi dugu jɛra ka hɛrɛ o hɛrɛ to an bolo yan n'a tile binni cɛ ala ka miliyari ba kɛmɛ fara hɛrɛ bɛɛ kan an faso mali a ka kalan ni wagati la an bɛ ala deli ala ka ji suma k'a la k'a suma a lakali si ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ k'a laɲini k'i bɛ hɛrɛ don mali kɔnɔ yan an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ k'a ni buruju bɛɛ ye a mɔgɔ mɔgɔ b'a laɲini k'i bɛ tɔɔrɔ se anw fɛ mali kɔnɔ yan ala k'i ni buruju bɛɛ kun to a tɔɔrɔ da fɛ ala ka jamana lafiya ala ka jamana kɔnɔdenw lafiya alihamdulila minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u ka baarako de ka gɛlɛn an bɛ ala deli baara ɲuman ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ baara la ko garisigɛ de sabatilenba tɛ ala ka garisigɛ ɲuman di an n'aw ma ala ka an ni aw garisigɛ fɔni ala k'an n'aw garisigɛw fɛɛrɛ ala k'an n'aw garisigɛ jidi ala k'an n'aw garisigɛ barika minnu bɛ dɔnni ɲini na dɔnni nafama dɔnni barikama a bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya an n'aw bɛɛ lajɛlen ye dɔnni min bɛna jamana jɔ ka diinɛ jɔ ka balimaya dilan ala k'o nɔgɔya an n'aw ye a dɔnni min bɛ jamana tiɲɛ a bɛ diinɛ tiɲɛ a bɛ balimaya tiɲɛ ala k'an n'aw kisi o dɔnni suguw ma minnu y'u faso bila fɛn ɲini kama an bɛ ala deli fɛn bɛ ala de bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw bɛɛ lajɛlen minnu bɔra nka u ma se u seyɔrɔ la k'a sababuya kɛ degun ani dɔrɔla ye an bɛ ala deli ala k'a wuli ka bɔ an n'u kan minnu sera u seyɔrɔ la nka k'u ma papiye de sɔrɔ ala ka papiye ɲuman nɔgɔya an n'u ye papiye bɛ minnu bolo ko baarako ma sabati ala ka baara ɲuman nɔgɔya minnu yɛrɛ bɛ baara la ko garisigɛ ma sabati ala ka garisigɛ ɲuman d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'u bɛɛ ɲuman segin ka na u faso kɔnɔ ka na somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ yen ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ an lajɛbaga cɛman n'a musoman mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin mali kɔnɔ yan ni mali kɔkan an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye ka bɛɛ fo ni kisi foli ye ka bɛɛ fo ni balimaya foli ye ka bɛɛ fo ni kelenya foli ye ka bɛɛ fo ni alijinɛ kɔnɔdenw ka folikan ye n'o de ye ala ka kisi an'a ka hinɛ an'a ka barika ala k'o kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen ka deli ala fɛ lajɛli kun nafa de bɛ a la an bɛ ala deli ala k'an nafa lajɛli la diɲɛ na yan ala k'an nafa lajɛli la lahara ala kan'an nimisa lajɛli la diɲɛ na yan ala kan'an nimisa lajɛli la lahara ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ n'a jara ala ye an bɛ min ɲini an lajɛbaga bɛɛ fɛ hali n'a man di i ye ala ka diinɛ dɛmɛli sira kan ala ka diinɛ tiɲɛ dɛmɛli sira kan hali ni sufi abu ko man di i ye ala k'an n'aw kisi ala k'an n'aw tanga hali n'i fɛrɛla sufi abu ma bi i b'a faga tellement k'a ko ka go i ye hali n'o de b'i kɔnɔ o ye sufi abu yɛrɛ bakun de ye mais diinɛ ye bɛɛ jɛ de ye mɔgɔ sɔn ni tiɲɛ bɛ se ka bange ne ni aw ye cogo min na a ye video in partager hali minnu t'an fɛ fiyewu an b'o ɲini aw fɛ ala ka diinɛ dɛmɛli sira kama an k'a partager vraiment video mago bɛ partager la kosɛbɛ hali n'i bɛ commentaire kɛ k'an fa neni k'an ba neni nka an b'a ɲini i fɛ video in partager mɔgɔ sɔn ni ko in tiɲɛ bɛ se ka bange ala ka diinɛ ka jɔ an ka laɲini tɛ foyi ye walahi ni o tɛ o kɔfɛ nin an bɔlen siɲɛ fila an bɛ ka message adresser an ka docteur usumani sɔlihu tarawele wa a bɛɛ ka docteur don muntada alimami don an bɛ ka mesaji aderese a la k'a sababuya k'a ka kuma dɔ ye kuma min bɛ yen n'a faamu giriyalen bɛ an ka karamɔgɔw ma janko an minnu tɛ kalanden yɛrɛ ye fiyewu an kɔni y'a kanu ala ɲɛda kama silamɛya diinɛ in dɛmɛli kama n'a tiɲɛ bangeli kama a ka se ka walawala kɛ an y'an ka faamuya sɔrɔ a la an ye mesaji fɔlɔ aderese kɔmi o kɛra dugu tila fɛ i n'a fɔ a y'o ye cogo min na k'a ta o donna ka se bi ma an tulo ma dalen don an ma jaabi sɔrɔ an y'a kanu bi alamisa donyaba in paseke an b'a jigiya i b'a sɔrɔ hali bi a m'an ka mesaji de sɔrɔ fɔlɔ an b'a jigiya bi alamisa donyaba an seginna an bɛna mesaji kurakuraya k'a ɲini an ka dɔgɔtɔrɔ fɛ hali bi a ka walawala k'an ye kuma in na kitabu jumɛn b'a di an ma n'a dalilu wɛrɛma an mago b'o la mɔgɔ sɔn an k'o fara an ka dɔnni kan i n'a fɔ an balima dɔw y'a ɲini an fɛ cogo min na n'o ye wahabiyaw ye ala k'an n'u kanda ka bila ala ka diinɛ tiɲɛ sira kan ko an ka taa kalan kɛ u y'o de ɲini an fɛ k'an ka taa kalan kɛ bɔn ne yɛrɛ kɔni bolo kalan tɛ tɛmɛ nin kan ne yɛrɛ ka faamu na an ka alimami n'an ka dɔgɔtɔrɔ bɔra ka fɛn dɔ de fɔ ala ka diinɛ tɔgɔ la anw ka dɔnni de ma se a ma an m'a dɔn fiyewu k'a ɲini an ka dɔgɔtɔrɔ fɛ aa i ye nin min fɔ ala ka diinɛ tɔgɔ la tiɲɛ na anw m'a faamuya ɲa ma i k'an ladɔnniya a la walima kalan ye jumɛn ye ni nin tɛ ne kɔni bolo kodɔn ni hakili de bɛ baara kɛ dusu tɛ foyi dilan karamɔgɔ a taa kalan kɛ baasi tɛ an ka dɔgɔtɔrɔ an'an ka alimamiba a bɔra ka kuma dɔ de fɔ ne ka dɔnni ma se a ma ne kelen tɛ dɛ mali karamɔgɔ tila bɛɛ ka dɔnni ma se a ma sabu ne ye karamɔgɔ caman ka vokali bɛ ne yɛrɛ bolo walahi nin kuma in jaabi kan karamɔgɔ dɔnnibaga sɛbɛ sɛbɛw fɛnɛ ha mali kɔnɔ yan nɔ n'a fɔra ko dɔnnibaga sɛbɛw ka bɔ minnu bɛ bɔ k'u jɔ olu de ko don n'an ka mɔgɔ kelen dɔrɔn tɔgɔ di aw ma u ka vokali bɛ ne bolo a ka kuma in jaabi la o ye barawele misibahu wage ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'an ɲɛ mɛn ala u ka kuma bɛ ne bolo nin kuma in jaabi kan walahi o yɔrɔ kɔni y'a dan ye dɔnku ni mali karamɔgɔ tila si m'a faamuya janko anw minnu tɛ kalanden ye f'anw bɛ karamɔgɔw lamɛn de mɔgɔ sɔn an ka se k'an taafan dɔn wɛrɛma n'an fɛnɛ bɔra k'a ɲini a fɛ a tiɲɛ na an bɛ fɛ k'a ɲɛ dɔn eseke dɔnni ɲini de to o de tɛ kalan yɛrɛ ye wa ne hakili la o de ye kalan ye an bɛ ka kalan in de ɲini o nɔntɛ ne ma bɔ k'a ka kuma nkalontigiya o ne ko de ne ma faamuya de sɔrɔ a la wɛrɛma paseke n ye fitinin min mɛn karamɔgɔw da ka resɛrisi ko kan o ni nin bɛ ɲɔgɔn jɛ bɔn n ye min mɛn olu da ka recherche k'o kan o dalilu bɛ n bolo o bɛ sɔrɔ kitabu minnu kɔnɔ n y'o fɛnɛ fɔ a mɛ ale ta in ma dalilu sɔrɔ o la n m'o kitabu ye fɔlɔ donc n b'a ɲini a fɛ mɔgɔ sɔrɔ ala ka diinɛ tiɲɛ ka se ka dɔn mɔgɔw fɛ a fɛnɛ ka bɔ a ka kitabu fɔ an ɲɛna an fɛnɛ k'a lamɛn n'a hakili la nin de ye kalan yɛrɛ ye an bɛ ka kalan ne ye kalan kɛtɔla ye o i ka dɔnni ma se min ma n'i y'o mɛn ka wuli k'a ɲɛɲini o de ye kalan ye mɛ ka fɛn de dɔn ka tila k'i tugu dɔrɔn komi ne ni nin tigi tɛ hakilila kelen kan ka n'a nkalontigiya a bɛ fɔ i de ma k'e ka taa kalan kɛ walima ka fɛn mɛn mɔgɔ da i ma recherche foyi k'a kan mɛ an tɛ hakilila kelen na dama dɔrɔn na ka wuli k'a tigi c'est-à-dire k'a tigi lagosi a bɛ fɔ o de ma taa kalan kɛ mɛ walahi ne ta ma kɛ ten a ye min fɔ ne ka dɔnni ma s'a ma sabu min dɔnniya bɛ ne bolo o ni nin tɛ kelen ye donc n fɛnɛ b'a fɛ k'a ta in de dɔn ka fara n ka dɔnniya kan a bɛ fɔ o de ma ko kalan walima ni u mago bɛ kalan sugu wɛrɛ min na min n'o fɛnɛ tɛ kelen o fɛnɛ bɛ se k'o fɛnɛ fɔ n'a sɔrɔ an bɛ se k'o fɛnɛ kɛ baasi t'a la paseke dɔnni tɛ ban kira ko ten utulubul ilima walaw fi sin a tilala k'a fɔ na talabul ilimi faridatun ala kulli musilimin wa musilimatin a ye nin bɛɛ fɔ an ye ka tila k'a yira an na hadisaw la fɛnɛ dɔnni ɲinini bɛ daminɛ minal lahadi ilal mahadi eh, minal mahadi ilal lahadi dɔnni ɲini bɛ daminɛ depi bamunanfini na fo ka t'i se kaburuden kɔnɔ kira ko ten kisi ani nɛma bɛ kira kan donc an bɛ k'a ɲɛɲini alihamudulila an bɛna dɔgɔtɔrɔ ka kumaw zi a k'a lamɛn o don na ne ye kitabu saba de di aw ma k'a fɔ o kitabu saba bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔ ka kuma fɔkoɲɔgɔnya an b'a ɲini a fɛ n'a sɔrɔla a fɛnɛ y'a ta ta dalu minnu kɔnɔ an k'olu sɔrɔ k'olu fara an boloda la mɛ n'ala sɔnna kitabu in saba kuma fɔli kuma ka ca kosɛbɛ a bɛ wagati ta kosɛbɛ mɛ n y'a kanu ka kitabu kelen kalan bi k'a kalan k'a kɔrɔ fɔ komi n'i ye kitabu fɔ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ kitabu tɛ sɔrɔ dɔw bolo ɔ bɔn a dɔw hali n'a bɛ dɔw bolo kurazi tɛ bɛɛ la ka fɛn ɲɛɲini kitabu kɔnɔ n y'a kanu k'a kɔrɔ k'a kalan k'a fɔ ɔ komi ne ma taa arabu la ne tɛ arabukan mɛn n ye arabukan min kɔrɔ yɛlɛma a la n b'a ɲini u fɛ u k'o fɛnɛ fɔ n ɲɛna an k'o bila a pilasi la insha allahu baasi t'a la n y'a kanu k'o de kɛ bi video principal yɛrɛ ye an bɛ dɔgɔtɔrɔ lamɛn an mago bɛ dalu fila de la a bolo a fɔlɔ fɔlɔ a ka kuma dɔ bɛ yen n y'o mɛn de dɛ mɛ o fɛn yɛrɛ tɛ n bolo mɛ n y'o mɛn rezo sanfɛ a ko ko taabolo si tɛ yen ko taabolo min kɛlen don k'a daga ko ni muso sen bɔra k'a ka seli tɛ tiɲɛ k'o taabolo tɛ yen bɔn vraiment an ma faamu sɔrɔ o la n'a sɔrɔla an ye imamu maliki ka taasira de kalan n'a sɔrɔla a bɛ se ka na n'o kitabu dɔ ye imamu maliki ka taasira kan ko ni kitabu ko ko ni muso sen bɔra k'a to seli la a ka seli tiɲɛnen don an mago bɛ o kitabu la an ka se k'o fara an ka dɔnta kan o y'a fɔlɔ ye a filanan a yɛrɛ b'a la ka nin kuma yɛrɛ min fɔ yalima taabolo jumɛn yɛrɛ de bɛ yen ko dannaya b'a la k'a fɔ nin taabolo in yɛrɛ de la dɛ ni muso sen bɔra k'a to seli la a ka seli bɛɛ tiɲɛ nin kitabu in kɔnɔ vraiment an mago bɛ a k'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna o kɛra taabolo sugu o sugu ye mun kosɔn an k'a dɔn ja mazabu ko b'a la kuma dɔw fɛnɛ la n tɛ n'i ye foroba kuma fɔ a kuma ka ca kosɛbɛ ɔ an kilala ka kuma wɛrɛ mɛn a da ko hali ni cɛ selitɔ kɔkolo i kɔkolo mana bɔ k'i to seli la walima hali i kɛrɛ fila o mana bɔ k'i to seli la k'i ka seli bɛɛ tiɲɛ duturu ko ten vraiment an bɛ fɛ ka dɔnniya sɔrɔ nin bɛɛ de la mun kosɔn kuma dɔ la anw yɛrɛ b'a kɛ walahi kuma dɔ la i bɛ fini dɔ don nkalon ma i kɔ bɛ bɔ k'i to seli la ne yɛrɛ ne tɛ mɔgɔ dɔn ne yɛrɛ précisément kuma dɔw la ne bɛ fini dɔ don ka seli ne bɛ n to seli la ne ka fini bɛ na ne kɔkolo bɛ bɔ ka n to seli la walahi kuma dɔw la i bɛ fini dɔ don k'i to seli la i kɛrɛ bɛ bɔ k'i to seli la ne yɛrɛ précisément o bɛ kɛ ne la a ne nana mɛn k'o bɛ seli tiɲɛ vraiment ne kan k'o de ɲɛɲini kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye wulibali yɛrɛ o kɔrɔ ne y'a kɛ ni seli fɛn fɛn a bɛɛ tiɲɛnen don a bɛ wajibiya ne kan ne ka segin a seli bɛɛ kan jagoya en tant que saba a sabatilen don wulibali la k'a bɛ seli tiɲɛ a bɛ wajibiya ne kan ne ka segin a seli bɛɛ k'a bɛɛ a ne kɔni bolo de ye kalan ye dɛ an balimakɛ ne kɔni bolo de ye kalan ye walahi n balima wahabiya kɛ e kan ka fara ne kan an ka nin ko ɲɛɲini walahi an tɛ ɲɔgɔn fɛ ye tiɲɛ ye dɛ mais ala ka diinɛ la n'o nana an kan ka juguya in bila fɔlɔ ala ka diinɛ kana bin fiyewu e kan ka fara ne kan an ka nin ko ɲɛɲini ka se k'a kisɛ dɔn walahi kana kɛ sufi a b'u fɛ fiyewu mais walahi nin ala ka diinɛ de nin t'e ta ye ne ta tɛ e fa ta tɛ ne fa ta tɛ i somɔgɔ si ta tɛ ne somɔgɔ si ta tɛ ala ka diinɛ de don e kan ka fara ne kan an k'a ɲɛɲini jango a bɛ k'a fɔ bato min na a ka bon ni bato bɛɛ ye n'o ye seli ye a ka bon ni bato bɛɛ ye aa an kana kulonkɛ o la dɛ k'a fɔ dɔrɔn ko karisa y'a fɔ an ka tɛmɛ a kan ten mɔgɔ min dun y'a fɔ mɔgɔ ba joli de b'a lamɛn ka d'a ka kuma la hali hali hali kuncili t'o ban diɲɛ kɔnɔ ka kuma kuncɛ ni min ye ka sɔrɔ k'a ka fɛngɛ jango lamɛn o de ye a kelen tɛ dɛ k'a daminɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ni wahabiya fɛn fɛn y'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ a ka nin kuma in dalu fɛnɛ b'i bolo k'a sabatilen don ko siga t'a la i fɛnɛ bisimilalen don i ka bɔ i ka duguturu ka kuma defan n'a dalu ye mun kosɔn an fɛnɛ ka se ka sababa sɔrɔ a kuma la tiɲɛ na ni duguturu yɛrɛ tɛna bɔ k'a defan ni dalu ye ɔ e min y'a dɔn ko e fɛnɛ ka dalu b'e bolo mali kɔnɔ mali kɔ kan vraiment an mago bɛ i fɛnɛ ka bɔ i k'an bilasira n'a ye mais an bɛ min gɛlɛya hali bi an kana ɲinɛ ka video in de partager vraiment an k'a partager an k'a partager an k'a partager mɔgɔ sɔrɔ nin womisɛnnin ninnu ka se ka regler diinɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an mago b'a la wa nin dɔrɔn tɛ dɛ n'ala sɔnna an tulomajɔlen don diinɛ kiti o kiti bɛ yen k'an ye fɛn mɛn an ma min dɔn an bɛ don k'a ɲɛɲini ala b'a dɔn kun t'a la an bɛ fɛ k'a ɲɛ de dɔn mɛnɛ an mago bɛ a ɲɛ ka fɔ an ye ala k'an bɛn sababu ma alakira hɔrɔma kama sali ala rasuli dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ an b'o lamɛn an fɛnɛ bɛ min dɔn an b'o fɛnɛ lamɛn
i lɛbu sutara wa cɛ lɛbu seli kɔnɔna na a bɛ daminɛ i barakɔrɔla la ka na bila i kimiri kun o de ye lɛbu ye min sutarali ye wajibi ɔ o lɛbu kɔ ni ɲɛ bɛɛ dama ka kan o la o kɔrɔ ye jumɛn ye ka daminɛ i barakɔrɔla la yan ka jigin ka na i kimiri la a kɔ ka jigin ani a kɛrɛ fana ani a ɲɛ ani a ɲɛ a bɛɛ de ko don vraiment a b'a lamɛn kosɛbɛ t'i n'a fɔ k'i b'a fɔ ka daminɛ barakɔrɔla la ka na kimiri la ko ɲɛfɛla dɔrɔn de sutarali ɲininen don dɛ ɲɛfɛla sutarali ye wajibi ye cogoya min na ka daminɛ i kɛrɛ la ka na o sutarali ye wajibi ye ten ka daminɛ i kɔ fana la ka jigin o fana sutarali ye wajibi o kɔrɔ ye ka daminɛ i bara la i bara bɛ bɛn i kɔ yɔrɔ min ma k'a ta o la ka jigin ka na bila i kimiri kun na o sutarali ye wajibi de o la n'i tora seli kɔnɔna na ni o dɔ bɔla ni seko ye i ka seli bɛ tiɲɛ ka d'a kan seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min selila k'a lɛbu bɔlen to o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye dansigili min di an ma cɛ lɛbu la o ye nin de ye o kama seli sarati dɔ ye lɛbu sutarali ye ni seli sarati dɔ ye lɛbu sutarali ye o kɔrɔ ni lɛbu bɔla seli kɔnɔna na seli bɛ tiɲɛ o de kama cɛ minnu bɛ yen n'a b'o sɔrɔ a ka kan u ka janto kosɛbɛ i b'a sɔrɔ i y'a fɔ cogoya min na dɔw bɛ yen u bɛ t-shirt dɔ don wali chemise yɛrɛ bɛ se ka kɛ ale la chemise b'a la pantalon fana bɛ a kɔrɔ i b'a sɔrɔ n'a tigi taara k'i biri min na k'a taara ruku la dɔrɔn chemise in bɛ sama ka bɔ a kɔ la n'o kɛra a bofolo bɛ bɔ i b'a sɔrɔ a birilen don k'i ɲɛ bɛ a kɔ bɔlen na a dɔw la nin lahalaya bɛ mɔgɔ sɔrɔ ka caya mɔgɔ minnu farikolo ka bon e ko nana alahu taala t'i minɛ o ma i ma bɔ mun kalama ala t'i minɛ o ma donc o de kama a ka kan an ka hakili to nin yɔrɔ in na o la cɛw ka i janto a la kosɛbɛ an delila ka kuma yan muso sen datuguli ko kan seli kɔnɔna la muso caman tun b'a fili la alhamdulila caman y'a faamuya o ye baara kɛ n'a ye ɔ nin yɔrɔ mun fana filɛ nin ye cɛ caman fana bɛ nin fili kɔnɔna la a ka kan o ka janto a la jama minnu bɛ k'i b'a sɔrɔ pantalon don ka caya ka t-shirt don a kan wali ka a dɔw ka veste yɛrɛ i b'a sɔrɔ n'a birila ka taa ruku la dɔrɔn veste n'a kɔ cilen don dɔw la a bɛ bɔ a kɔ la n'a bɔra a kɔ la k'a sɔrɔ fini sɔrɔlen tɛ ka ɲɛ

dɔnni ye dɔnni a ka dɔgɔ kosɛbɛ i b'a dɔn mun kɛrɛ cilen don i farikolo kɛrɛ bɔlen don a la a tilalen la e yɛrɛ y'a dɔn ko i fari bɔlen don i ka seli bɛ tiɲɛ nka n'a y'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama o kɔnɔ ala t'i minɛ o de kosɔn mɔgɔ man ka farati nin ɲɔgɔn la cogo si la ka gilikiba jalan ta ten mun kɛrɛ cilen don foyi donnen tɛ a kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka seli tiɲɛ i kana don a la o la an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ta ye hali kɔbila ɲɛbila ye parce que o de dayɛlɛlen don kosɛbɛ ka d'a kan ni gilikiba yɛrɛ don a dɔw la o fɛnsɛn ka bon i bɛ se k'o minɛ k'o meleke i yɛrɛ la nka ni kɔbila ɲɛbila don n'i selila n'o ɲɔgɔnna ye ka sɔrɔ fɛn t'a jukɔrɔ a caman na a b'i lɛbu donc i ye misaliya mun di ɲininkali sira fɛ o misaliya in nana kɔ de la nka i b'a sɔrɔ kɛrɛ fana bɛ yen mɔgɔ caman bɛ bila o kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ale ye giliki dɔ don giliki mun na ɲɛ b'a kɔnɔbara kɛrɛw bɛ bɔ a jɔlen don seli kɔnɔna la o la seli lɛbu ye fɛn ye fɛn mun b'a la hali n'i b'i ka soju de kɔnɔ lɛbu sutara ye wajibi de tuma dɔ la mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'o b'o ka soju kɔnɔna na gilekibani dɔ bɛ sɔrɔ o bolo dɔrɔn o bɔ koliji la dɔrɔn u bɛ sin k'a don ka seli n'a ye i b'a sɔrɔ gilikiba in kɛrɛ cilen don ale jɔlen don ɲɛ b'a kɔnɔbara kɛrɛ la n'o kɛra ile ka seli kɔnɔna la o kɔrɔ ko seli tiɲɛna de o la an ka hakili to a yɔrɔ la kosɛbɛ ruku la dɔw kɔ bɛ bɔ sujudu la dɔw kɔ bɛ bɔ n'a kɛra i la i ye cɛ ye a b'i ka seli tiɲɛ kɔ bɛ bɔ cogoya mun na kɛrɛ fana bɔli b'o cogo kelen de la o de y'a to n y'a fɔ k'a jɛya a ka kan cɛ k'a dɔn i lɛbu ye jumɛn ye seli kɔnɔna na cɛ lɛbu ye mun ye k'a daminɛ i bara la ka jigin ka na i kimiri kun na o mun filɛ nin a ɲɛ ka jigin a kɛrɛ ka jigin ani a kɔ fana ka jigin o de ko dɔ nin de ye cɛ lɛbu ye seli kɔnɔna na n'i ma nin sutara i ka seli kɔnɔna na i ka seli bɛ tiɲɛ o kama i kana don seli kɔnɔ ni farati ye mun b'a to i ka nin sutara ala k'an bɛn sababa ma
alihamudulila an bɔra k'an ka duguturu ka kuma mɛn an bɛ ala deli ala k'an n'a bɛn sababa ma ani lamɛnlikɛla bɛɛ yɔrɔ kuma min kɔni fɔra bɛɛ y'a mɛn k'a faamu a ko ni cɛ kɔ bɔra k'i to seli la ka na se i kɛrɛ fila ma a bɛɛ bɛ cɛ ka seli tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnlenya la hali vɛsi bɛ minnu na vɛsi dɔw kɔ cilen don n'i biri sa a kɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla fini foyi t'a jukɔrɔ ko i kɔ bɔra o niwo la k'i ka seli bɛ tiɲɛ duguturu ko ten n'a hakili an y'a mɛn sisan bɔn dɔw ye a fɔ ne ɲɛna fɛnɛ ko kitabu dɔ bɛ ko alakidari n'u b'a wele ko lakidari a nana k'a bɛ duguturu ka kuma defan ko ne k'o lajɛ ko ko ko muso fan bɛɛ ye sutura ye fo n'a kɛra ɲɛda n'a tɛgɛ fara fila ye ayiwa baasi tɛ lakidari ye kitabu ye morikalanw ka sira fɛ an minnu ma taa arabu la n'anw y'an ka kalan kɛ yan nɔ n'anw ye kuranɛ kalan k'a ban an bɛ fɔlɔ ka kitabu min kalan fɔlɔ fɔlɔ o de ye lakidari ye o lakidari yɛrɛ ko ko ni cɛ ye kulusi don ka ban i kanankolon k'a sɔrɔ duloki foyi t'i kan na ko n'i selila i kanankolon k'a sɔrɔ kulusi b'i la ko o kɔnnen don mɛ ko foyi t'o seli la de n'an balimaw kan k'a ta o kuma fɛ o b'a yira depi yan fɔlɔ duturu ka kuma gɛlɛya dɔɔnin bɛ y'a la dɛ sabu ko tentɔ ko n'i ye kulusi don ka ban i kanankolon tan ni fila mana seli n'i ye cɛ ye k'o de ye makuruhu ye kɔrɔ a kɔnnen don i k'a kɛ nka n'i y'a kɛ ko foyi t'a la lakidari ko ten ko nka n'i ye fɛn dɔ ta k'a da hali i kamankun kan i ye sɛrɛbɛti dɔ ta sisan k'o da i kamankun kan k'a siri k'o y'a makuruhuya bannen pewu o y'a kɔnya bannen pewu lakidaritigi ko ten a yɔrɔ ni n kun ma taa dɔɔnin kalan n kun tɛ nin fɛnɛ ɲɛdɔn dɛ o kɔrɔ n bɛ k'a ɲɛɲini an ka taa ne duturu ka kuma i n'a fɔ an y'a mɛn cogo min na a ko cɛ lebu bɛ daminɛ bara kɔrɔ ka se a kunberekuru ma k'a daminɛ i n'a fɔ bara ka se kunberekuru ma o dɔrɔn tɛ kɛrɛ fɛnɛ b'o cogo la ka na kɔ b'o cogo la ka na an b'a fɔ o ye tiɲɛ ye silamɛya sariya b'a ɲini cɛ fɛ seli kɔnɔna fara seli kɔkanna kan o kɔrɔ i bɛ seli la o i tɛ seli la o a bɛ ɲini i fɛ kuma bɛɛ k'a daminɛ i bara kɔrɔ ka se i kunberekuru ma i k'o sutura o ye wajibi ye cɛ kan nka o tɛ sariti ye seli la k'a fɔ ko n'i bɛ seli la fo o bɛɛ de ka datugu o tɛ sariti ye k'a fɔ n'i bɛ seli la n'o yɔrɔ dɔ bɔra k'o bɛ seli tiɲɛ an ye min faamuya k'o dɔn o tɛ sariti ye o yɔrɔ la ni ala sɔnna an bɛna dalu di wa muso fan bɛɛ suturali wajibi ye muso kan fo n'a kɛra ɲɛda koori hakɛ a n'a tɛgɛ fara fila wajibi don seli kɔnɔ ani seli kɔkan nka sariti tɛ k'a fɔ ko fo muso k'o datugu n'o tɛ i ka seli bɛ tiɲɛ k'o tɛ sariti ye n'ala sɔnna ne ta foyi t'a la n bɛna kitabu fɔ komi ale kɔni kumana mɛ tiɲɛ na ne ma kitabu mɛn a da an fɛnɛ b'a ɲini a fɛ ala ɲɛda de kama diinɛ in bɛ jɔ cogo di a fɛnɛ ka kitabu de fɔ an ɲɛna o de bɛ se ka nin ko in nɔgɔya an bolo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o tɛ an bɛ se k'a ɲɛɲini kitabu kɔnɔ an ka cɛsiri la cogo min na an y'a kɛ karamɔgɔ minnu fɛnɛ y'an kalan n'u b'an ni kalan cɛ hali minnu b'an kalan n'u b'an ni dɔnni cɛ an wulila k'a ɲɛɲini u bolo vrɛman an ma dalu y'a la mɛ o t'a yira k'olu b'a bɛɛ dɔn n ka kuma dɔ bɛ yen n ko mɔgɔ bɛ wolo ka na diɲɛ na ka san ba kɛmɛ kɛ fo ka t'i sa kitabu dɔ bɛ yen i t'o tɔgɔ mɛn i kulo la janko i ɲɛ ka d'a kan mɔgɔ kelen tɛ kalan ban video kana janya kosɛbɛ an k'a lajɛ kitabutigi bɛ mun fɔ an ye kitabu tɔgɔ kulasatul fikihiya o don na an ye nin kitabu yira u la u bɛna n ye kitabu saba fɔ a ɲɛna misibahu saliki saraha siraju saliki u k'o dayɛlɛ ani seku kalu juzu fɔlɔ k'o dayɛlɛ ka fara nin kan ɔ ni ko min ye mɛ n y'a kanu ka nin de ta ka kuma o kan bi kosɛbɛ sabu nin de b'a walawala paseke kulasatu yɛrɛ kɔrɔ ko kitabu min bɛ kuma erezime yɛrɛ kɛ o kɔrɔ nin kitabu kumana nin kumana nin kumana mɛ kuma bakurubaw ale b'olu de ta ta dɔrɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn sadiri taa ni ka segin tɛ min na kuwa o de kulasatul fikihi ale bɛ se ka kuma nin ye nin fɔ a bɛ n'a fɔ n'a y'o sigi erɔn kɛnɛ kan ko bɛɛ kana n'i ka hakilila ye kuma kumaba kumaba minnu bɛ fɔ ni nafa b'olu la a bɛ sin k'o ta dɔrɔn k'o de sɛbɛn kitabu fɛnɛ nin kitabu fɛnɛ bɛ ten de nin kumana nin kumana nin kumana mɛ a ɛnpɔritansi nafama nafama nafamaw ale bɛ sin k'olu de ta dɔrɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan siɲɛ kelen a ka ca la n'i ye min y'ale kɔnɔ i mana taa tɔw lajɛ kɔni i b'a sɔrɔ a b'a caman kɔnɔ o cogo la an b'ale dayɛlɛ ka kuma n'a ye ka paji fɛnɛ fɔ a ɲɛna a n'a babu babu min don o ye surutu solati seli yɛrɛ sariti o kɔrɔ seli tɛ ɲa ni sariti minnu tɛ a tɛ ɲa ni cogoya minnu tɛ a b'o dayɛlɛ a paji nin kitabu bɛ ne bolo cogo min na o ye bi wolonfila ani kelen sosante ɔnzi walima wahidu wa sabuni bi wolonfila ni kelen a paji a b'a dayɛlɛ n'a y'a dayɛlɛ a b'a kalan ka na mɛ ne bɛna ta yɔrɔ jumɛn o ye a bɛna kuma lebu yɛrɛ kan cogo min na ne bɛna ta yen puruke a kana janya kosɛbɛ

sariya kɔni b'a kɛ haramu ye totali o ka bɔ k'i to seli la walima hali n'i tɛ seli la walima o ye lebu sugu jumɛn ye cɛ la o ye lebu sugu jumɛn ye muso la ni o lebu de ka girin a haramuyalen don muso kan i bɛ seli la o i tɛ seli la o ka bɔ kɛnɛ kan o ye haramu ye ani lebu fɛgɛman fɛnɛ ye jumɛn ye cɛ la ani muso la lebu min ka girin ani lebu min ka fɛgɛn sabu lebu ye fila ye ka daminɛ barakɔrɔ ka se kunberekuru ma a bɛɛ b'o kɔnɔ mɛ o fɛnɛ la girimanw bɛ yen fɛgɛmanw bɛ yen muso fan bɛɛ suturalen wajibi ye fo n'a kɛra ɲɛda n'a tɛgɛ fara fila ye nka o bɛɛ la giriman b'a la fɛgɛman fɛnɛ b'a la ɔ ko jumɛn de ka girin a o lebu ninnu na n'o de ye wajibi ye ni sariya t'i tolere o la fiyewu en tant que se b'i ye cɛ la ani muso la ani jumɛn fɛnɛ ka fɛgɛn ni o bɔra ni sariya bɛ se k'i tolere k'i to yen o fɛnɛ kama ko nin ye o de ɲɛfɔtɔ an ye sisan a ko alimugalazatu min arajuli ko lebu min ka girin cɛ la sawatani k'o ye juguman yɔrɔ fila ye o kɔrɔ ɲɛfɛla ani kɔfɛla sawatani k'o ye juguman yɔrɔ fila ye wahuma o fila min bɛ ka lankalan ye dɛ minal mukadami k'o bɛ cɛ ɲɛfɛla fan fɛ o ye jumɛn ye azakaru ko cɛ cɛya yɛrɛ cɛ cɛya k'o ye o de koyi ma ali unsayayini ka fara cɛ kɔmakilinin fila kan unsayayini ka fara cɛ kɔmakilinin fila kan an bɛ hakɛto ɲini hakili la a bɛ faamuya an tɛ fɛ ka jɔ a ka kuma fɔcogo kama wa minal muakhari ma ko fɛn wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kɔfɛ bayinal iliyatayini k'o bɛ cɛ bobaramugu fila ni ɲɔgɔn cɛ a ma fɔ ko cɛ bobaramugu ka girin dɛ bayina a ma fɔ ko ɛli iliyatayini k'o ye bobaramugu fila ye i n'a fɔ duturu ka kuma dɔ a bɛ k'o fɔ a ko bayinal iliyatayini ko o ye cɛ bobaramugu fila fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛla de a tɛ dan o ma dɛ a ko wa huwa n'i ma o dɔn famu duburu k'o ye bobara da yɛrɛ de ye koyi famu duburi k'o ye bobara da de koyi wali mukafafatu ko lebu min ka fɛgɛn minhu cɛ la ɛli iliyatani ko bobaramugu fila lebu k'o ka fɛgɛn cɛ la wali mukafafatu ka segin a kan ka mɛn ko lebu min ka fɛgɛn minhu cɛ la ɛli iliyatani k'o ye cɛ bobaramugu fila k'o lebu ka fɛgɛn cɛ la o kɔrɔ o bɔli k'i to seli la k'o tɛ cɛ ka seli tiɲɛ mɛ cɛya ani kɔmakilinin fila ani bobara da o mana bɔ ka cɛ to seli la cɛ ka seli bɛ tiɲɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ɔhɔn a ko lebu min ka fɛgɛn cɛ la ɛli iliyatani k'o ye bobaramugu fila ye a ma dan o ma dɛ wali anatu ani cɛ gɛnɛ tintin k'o ka fɛgɛn alahu akubaru gɛnɛ tintin hakɛto b'a kan gɛnɛ si bɛ falen yɔrɔ min na wali annatu k'o fɛnɛ ka fɛgɛn cɛ la an ka taa ɲɛfɛ an ma ban wali fakizani ko cɛ woro fila k'o fɛnɛ ka fɛgɛn o ye lebu fɛgɛnma ye cɛ la sisan a bɛna muso di an ma a ko wali mugalazatu ko lebu min ka girin minali mariati muso la n'o bɔra ka muso kɔni to seli la i ka seli bɛ tiɲɛ mɛ muso bɛɛ tɛ dɛ alihurati ko muso min ye hɔrɔnmuso o de ko don mɛ jɔnmuso ko tɛ binisibati ko lebu min bɛ danbeya lisɔlati ka muso to seli la o de ko don min danbeya min kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ seli kama dɛ k'o de ko don batunuha ko muso kɔnɔbara muso kɔnɔbara ko n'o bɔra k'i to seli la i ka seli bɛ tiɲɛ wa ma haza ɛlibatina ko kɔnɔbara dɔrɔn tɛ dɛ hali min bɛ kɔnɔbara ɲɔgɔnna la min ye kɔnɔbara misaliya ɲɔgɔn ye k'olu bɛɛ ko don kɔrɔ kɔnɔ ye nin ye kɛrɛ min bɛ kɔnɔ bɔɲɔgɔnya k'o b'o la kɔ min fɛnɛ bɛna kɔnɔ hakɛ la c'est-à-dire kɔnɔ bɛ de kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ lini kelen kan ka entourer o fɛn fɛn mana bɔ ka muso to seli la k'o bɛ muso ka seli tiɲɛ an bɛ taa ɲɛfɛ wa mina surati ko ka bɔ muso barakun fɛnɛ la ila rukubati ka taa se muso kunberekuru ma k'o fɛnɛ bɛ o mana bɔ ka muso to seli la o bɛ muso ka seli tiɲɛ k'a daminɛ i kɔnɔ la ka na o o munumunu nin cogo la ka na kɛrɛ ni kɔ la n'o bɔra o b'i ka seli tiɲɛ k'a daminɛ barakun na ka na se i kunberekuru ma o mana bɔ k'i to seli kɔnɔ o fan dɔ mana bɔ ka muso to seli a bɛ seli tiɲɛ mɛ ka yɛlɛ sanfɛ a m'o fɔ ka bɔ kunberekuru la ka jigin duguma o fɛnɛ ma fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ fa dakala fil mugalazati ali iliyatani ko muso bobaramugu fila k'o fɛnɛ bɛ fara lebu girinman kan muso la o kɔrɔ ni muso bobaramugu fɛnɛ bɔra k'a to seli la k'o fɛnɛ bɛ muso ka seli tiɲɛ wali fakizani muso woro fila mana bɔ ka muso to seli la a bɛ muso ka seli tiɲɛ wali annatu muso gɛnɛ tintin n'o ye si bɛ falen yɔrɔ min na hakɛto b'a kan o fɛnɛ mana bɔ ka muso to seli la o bɛ muso ka seli tiɲɛ sabu o bɛɛ ka girin mɛ cɛ la o ka fɛgɛn wa awratuha nka lebu min bɛ muso la almukhafafatu n'o lebu ka fɛgɛn o mana bɔ ka muso to seli la i ka seli tɛ tiɲɛ ni o bɔlen a k'o dɔ ye jumɛn sɔduruha ko muso disi ko ni muso disi bɔra k'a to seli la o tɛ seli tiɲɛ wa mahazahu ani fɛn o fɛn bɛ yen n'o ni disi bɛ kun kelen na kelen na n'o bɛɛ bɛ fankelen fɛ k'o si t'a tiɲɛ i n'a fɔ ka bɔ disi la ka na kamankun ninnu na ka munumunu kɔɲafan fɛ k'olu fɛn fɛn mana bɔ ka muso to seli la k'o tɛ muso ka seli tiɲɛ min zohariha ka bɔ ka taa muso kɔɲafan fɛ k'o bɛɛ b'a la sawaun a ka kan kana katifaha ko muso kamankun kɛra o fɛnɛ bɔra k'o bɛɛ b'o la aw ghayra walima hali min tɛ kamankun fɛnɛ ye k'o b'o la wa unukuha ko muso kankala k'o b'o la li akhir rasi k'a daminɛ muso kan na ka na se kunkolo kan ju min bɛ taa turu fo kunkolo la ko ka na se fo o ma k'o bɛɛ bɛ lebu fɛgɛman fɛ muso la o mana bɔ ka muso to seli la k'o tɛ muso ka seli tiɲɛ wa rukubatuha ko ka bɔ muso kunberekuru la li akhiril karami fo ka taa se muso sen sanbara ma allahu akbar ka bɔ muso kunberekuru la fo ka taa se sen sanbara ma k'o bɛɛ ye lebu fɛgɛman ye muso kan n'a bɛ seli la mɛ k'a daminɛ kunberekuru la ka na se bara ma o lebu de ka girin muso la mɛ k'a ta disi la ka yɛlɛ o ka fɛgɛn k'a ta kunberekuru la ka jigin o ka fɛgɛn an bɛ taa ɲɛfɛ wa yaharumu nazɔru nka filɛli ni a fɛgɛman fara girinma kan cɛ wali cɛ k'o filɛ k'o bɛ haramuya fi awratiha muso lebu filɛli bɛ haramuya almughalazati muso lebu min ka girin wal mukhaffafati ani min ka fɛgɛn e kɔni k'o filɛ ye wali cɛ tɔ o kɔni ye haramu ye awɔ k'o fɛnɛ ye haramu ye dɛ k'a fɔ nin de ka girin o filɛli kɛ haramu ye min ka fɛgɛn o filɛli haramu ye k'o bɛɛ haramu ye mɛ seli kɔni na a bɔli tɛ seli tiɲɛ an bɛ taa ɲɛfɛ o ye o ɲininkali ta jaabi ye a bɛna jumɛn d'a ma ko ma huwa hukumu satiril awurati yalima ko lawura yɛrɛ suturali kiiti ye jumɛn jumɛn ye n'i bɛ seli kɔnɔ a kiiti jumɛn b'a la a bɛn'o fɔ an ye a ko yajibu saturul awurati almughalazati ko lebu min ka girin lebu girinma ye min ye sisan cɛ ni muso la an bɔra k'o fɔ a ko lebu min ka girin cɛ ni muso la k'o suturali bɛ kɛ wajibi ye ma alikudrati ala sitrati en tant que e bɛ se k'a sutura a fini b'i bolo k'o ye wajibi y'i kan i k'a sutura n'i bɛ seli la k'o ye wajibi ye lebu min ka girin fɛgɛman ko tɛ n bɛ segin a kan k'a mɛn yajibu saturul awurati almughalazati ma alikudrati ala sitirati ko a bɛ wajibiya lebu min ka girin cɛ ni muso la o suturali bɛ wajibiya en tant que a suturali se b'i ye k'a sutura a fini b'i bolo a bɛ wajibiya i kan nka ni se t'i ye dun k'o tɛ wajibi i kan wahuwa ko ka i sutura lebu min ka girin k'o sutura ka seli n'o ye k'o kɛli min filɛ wajibun k'o ye wajibi ye shartun wa sharti don seli la fɛnɛ fiku ka gɛlɛn ne bilahi ni n taara arabu dɔ kunkolo bɔgɔti k'a sigi n kunkolo da la bilahi o t'a to i ka fiku dɔn fiku bɛ minɛ cɛ de da i bɛ t'i sigi karamɔgɔ de da i n'i ka arabukan mɛn ale de bɛ fiku darusu d'i ma n'o tɛ arabukan mɛn t'a to i k'a dɔn arabukan t'a la ni kana arabu t'a la ni kana o tɔɔrɔ kuzul uluma min afuwahi rijali kira yɛrɛ ko ten k'an ka dɔnni minɛ cɛw da kitabu bɛ kalan cɛw de bolo mɛ n ye arabukan mɛn n taara kitabu san ka na i bɛ fɛn dɔ ye i bɛ se k'a kalan i b'a kɔrɔ dɔn mɛ i t'a dɔn nin laɲini ye min ye fiyewu i t'a dɔn bilahi f'i k'i majigin karamɔgɔ de ale de b'a kalan k'a f'i ye k'a laɲini d'i ma i bɛ sin k'a ye ten siga t'a la a dɔ filɛ a ko wahuwa wajibun shartun n'a dan'o ma sa e b'a faamu cogo di nka n'a fɔbaga fɛ a b'a fɔ wahuwa k'i lebu girinma yɔrɔ in sutura min filɛ nin ye wajibun k'o kɛli ye wajibi ye shartun wa sharti don seli la fɛnɛ i bɛ sin k'a faamu dɛrɛti la mɛ n'i bɛ arabukan mɛn n'i ye nin kalan i t'a dɔn min bɛ ka f'i ye e dan wahuwa wajibun shartun i kɔni b'a ye wajibu don shartu don ɔ jumɛn ni jumɛn se ka foyi fɔ a la an bɛ taa ɲɛfɛ fa in lam yastati nka ni mɔgɔ min ma se dɛsɛ kama ka lebu girinma yɔrɔ ninnu sutura i kɛra cɛ walima i kɛra muso ye dɛsɛ de y'i bal'a la a fini t'e bolo fiyewu n'o dɛsɛ nana sɔɔla uruyanan k'i lankolon tan ni fila bɛ seli ko foyi t'a la sɔɔla i bɛ seli uruyanan i lankolon tan ni fila kitabutigi ko ten ni dɛsɛ y'a s'i ma dɛsɛ ala kana dɛsɛ se an ma wa ama gayrul mugalazati ama lebu min man girin lebu fɛgɛman n'an bɔra k'o jate sisan k'a daminɛ cɛ woro la ka na se cɛ kɔnɔbara n'a barakɔrɔ n'a gɛnɛ tintin a n'a bobara mugu ma olu man girin cɛ la nka min ka girin cɛ la cɛ cɛya a n'a kɔmakilinni ka na se a bobara da ma olu ka girin muso ta k'a daminɛ i barakɔrɔ ka na o kɛɲɔgɔnya ninnu na fo ka na se kumarokuru ma olu ka girin mɛ ka yɛlɛ sanfɛ ani ka jigin duguma o ka fɛgɛn a ko min ka fɛgɛn o lebu ninnu na cɛ ni muso la fasatruha k'o fɛnɛ suturali k'o sutura hali n'a ka fɛgɛn k'a sutura wajibun k'o fɛnɛ kɛli ye wajibi ye ghayru shartin nka sharti tɛ seli la k'a fɔ de k'o de bɛ kɛ ni seli k'o ye kun dɔ ye n'i m'o kɛ k'i ka seli ma ɲɛ k'o t'o sariti kɔni ye la ilaha ilala muhamadu rasulula aa nin tɛ sifa b'u ka sɛbɛn nɔ ye dɛ a ko k'o sutura cɛ k'a daminɛ barakɔrɔ ka s'a kunbɛkuru ma hali ni fɛgɛmanw b'a la mɛ ko k'a sutura ko wajibi don nka gayiru shartin nka sariti tɛ k'a fɔ n'i m'a sutura k'a bɛ fɛn s'i ka seli ma k'o tɛ sariti ye o kɔrɔ k'o t'a kun o tɛ kun ye k'o bɛ mɔgɔ ka seli tiɲɛ k'o tɛ kun ye nka muso fɛnɛ lebu min ka fɛngɛ k'o tɛ sariti ye ko ni muso m'o sutura k'o bɛ fɛn se muso ka seli ma k'o tɛ sariti ye ne m'a sɛbɛn ɔ n hakili la an ka an ka dan yan kuwa walanda kana caya n ka dan yan ɔ nin ye dalilu dɔ ye ne ma min sɛbɛn n t'a sɛbɛn cogo dɔn n y'a kitabu san de a bɛ n bolo ni bi ka jan kosɛbɛ depuis an bɛ kalandenya la an ye ninnu kalan an ka karamɔgɔ bolo alihamdulila an kɔni mago bɛ hali bi video in ka partage vraiment dɔgɔtɔrɔ ka bɔ k'an ladɔnniya an bɛ kalan sira fɛ an mago bɛ dɔnniya la dɔgɔtɔrɔ ka bɔ k'an kalan fɛn na an tɛ min dɔn walahi n'an y'a video sɔrɔ sisan k'a y'a kitabu fɔ an yɛrɛ y'a recherche kɛ k'a ye a b'a kitabu kɔnɔ siga foyi t'a la ni ala sɔnna an bɛ segin ka silamɛw fɛnɛ kunnafoniya o la inshallah k'a fɔ an ye dɔgɔtɔrɔ ka video sɔrɔ kitabu fɔra an ye kitabu lajɛ vraiment an y'a sɔrɔ a kɔnɔ vraiment siga t'a la tiɲɛ don mais ni kitabu in fɛnɛ kɔni b'a fɔ ta o b'a yira sisan mazhabu kilafiya don o kɔrɔ n'i bɛ kuma kana kuma ni dɔnni bɛɛ kuma ye i bɛ kuma de min b'i bolo i bɛ kuma n'o ye k'a yira k'a fɔ nin taasira in fɛ a bɛ nin cogo la o b'a yira k'a fɔ ja taasira wɛrɛ fɛ ko wɛrɛ b'a la mais n'i y'a yira k'a fɔ en tant que a ma kɛra a bɛ seli tiɲɛ k'a sɔrɔ dɔnnibaga dɔw dun ka faamu ma taa sira fɛ dɔrɔn baara bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ala deli ala ka tiɲɛ jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ nɔfɛ ala ka nkalon jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ nkalon ye ka nkalon dɔn ka ban nkalon na ala kana sufi abu an'an kanubaga si ala kana kɛ wahabiya ye ala kana wahabiya bɔ an na ala kana an somɔgɔ kɛ wahabiya ye ala kana an dɔnbaga kɛ wahabiya ye minnu b'a la an bɛ ala deli ala ka limaniya ani ala ɲɛsiranya ani hakili ɲuman ala k'a di an ma an bɛ ala deli den minnu b'an bolo ala kana si kɛ wahabiya ye n'an bɛ fɛ ka kɛ wahabiya an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an ma ni min tɛ hakili sɔrɔ k'i bɛ k'a ye wajibi la an bɛ ala deli ala k'a to i kana si sɔrɔ fiyewu an bɛ ala deli den minnu ma bɔ an na fɔlɔ n'u bɛna bɔ an na ala kana si kɛ wahabiya ye n'u bɛ k'a ye fɛnɛ k'an se tɛna k'a la fiyewu ala k'a t'u kana ɲɛnɛmaya yɛrɛ ye fiyewu an bɛ ala deli o cogo la inshallah n'a sɔrɔla wahabiya yɛrɛ bɛna jigin anw yɛrɛ kɔnɔ su in na k'an bɛ kɛ wahabiya de su in na yanni bi tile binnen cɛ ala k'a to an sanuma ka taa ala sɔrɔ ala k'o kɛ ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli wa asalamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ni ala sɔnna an bɛ lamɛnni la ka se dimanche ma bi ye jeudi ye vendredi samedi dimanche an hakili la tile saba bɛ yen an bɛ lamɛnni la ka s'o ma ni degun ni dɔrɔla ma kɛ n'an ye jaabi sɔrɔ n'ala sɔnna an bɛ bɔ k'a jaabi di mɔgɔw ma n'an ma jaabi sɔrɔ